Ife a Lahiri K TV takubweretserani mpungwepungwe pakati pa achinyamata a dpp komanso mcp. Komanso tili live ndi anyamata okhala dziko la South Africa kuwapasako mwayi kunena kuti mukuonako bwanji zipani zosusa boma zikukanika kuchita gwirizano? Kodi zingawine paokha? Khalani pompo kuti mumvere pano pa Lahiri K TV osaiwala kupanga like share video yathuyi. Akuona kuti ndi anthu akuluakulu voice yawo akamathoka akamayankhula komano kuti mwatenge bwinobwino mwawerenge anthu achete maganizo awo ndi amwana ali munthu anthu ena akuti ndi akulu koma saganiza bwino ndithu chifukwa kuti muonetsetse malapi amene wafika safuna kuti munthu ayeserenso kupanga zinthu apapa apapa aone kuti kuti nthawi imene tinkanchotsa pitala zinthu zinali bwanji kodi lero lino zinthu zili bwanji kodi pitalayo akakhala pa mpando zinthu zikhala bwanji fo pitala akhale pa mpando eti nayenso akhala akudziona kuti eyi apapa aliyense maso akuona paja pampando paja sangapange masewera ena aliwonse mwaonere akhala akudziwa kuti chochitika iye ujayo ndi munthu ujayo amakondedwa ndi mayiko ndi mayiko amuthandizira nzeru malawi uja atha kuilongosola iye uja ndi anthu atenge chibwana chomwe chija akuti tiyeseso aye tiyese kabambe aye tiyese peter uti- tiyese ujeni atupele ee tiyese m- ayi ayi guys Tiyeni anyamata amenewo ngati akufuna kuti dziko la Malawi afune kulipulumutsa apange umodzi akhale ndi mdara uja. Mdara uja atha kudzapatsa mwayi okhala president wa aja ama guys aja. Koma akapanga phuma mokula mtima mmene amapangira mokula mtima ngati ena ba- kabambe aja amakamba za chipongwe chenchani. Adzatenga nthawi kuti akhale president komanso atha kudzafa ku Malawi kuja kusakhalanso president. Chifukwa kabambe apa sangakhale president. Olo zitavuta bwanji. olo zitatani zitatani olo atakhala kuti apapa n'kumaponya ma- ma- mazinthu ake ma videos ake amtundu wanji kamuli musakanena kumakhala ma- um, anthu amtundu wanji koma kabambe uja alibe dzina amene uja kale kumudzi alibe amene akumudziwa iye uja mayole ameneja ndiye zikufunika apapo kugenza mwamphamvu kugenza mwakuya for mcp ija ndi imene ikulamulira ili ndi kuthekera ameneja kuyesa njira izi izi ndi izi kuti mpakana iwinenso ndife tikufuna kupanga umodzi tokhatokhaso samakunyenso mashati apapa chichitika pa ndi chibwana chifukwa ifeyo timanena kuti he atupele ime paika he mwakuti mwa- anthu aja apange umodzi eh muona anthu aja anapanga umodzi zipani 9 kumuchotsa pitala uja lero linonso kufunika anthu amene aja kuwang'amba bwino bwino kuti asapangenso asapangenso makani asapitenso ku makhoti kune kuti chenchani mwakuti mwakuti angoti kuti apapa tatani taluza taluza mcp kuti ipitirize kulamuliranso malawi uja atheratu kutheratu kutheratu izizi ndiye ndizoona ndipo anthu amene muli ku malawi mukhala anthu olimba mtima ndi kuganiza kwambiri komanso pa chigulu apa pakhale mulungu atithandizire mulungu pa nkhani imene pitala musiyeni alamulire perekani ntchito m'manja mwa eni ake eni ake aja ntchito akuidziwa mopi mopita nayo osangoipanga zandifune kuti basi ndikufuna tionekonso maufumu m'mudzi muja oyita kulanda aja Mm? omero phera anthu ena ake m'mudzi muja kuti awapha atafuna kukhala fumu ndiwoje ndiule ngati ufumu ujawo koma ufumu ujawo sukondedwa ndi anthu olo mutalimbikira motani mulungu sasangalala ndi ufumu ngati umenewowo ndimene zikukhala kumalawi kuja kuteroko apapa chimene chikufunika ndikuti mcp
ivaye nkhani ndiyonena kuti chimene tikufuna ife pano anthu a opposition onse ayendere limodzi cholinga athane ndi mkhalidwe wa smartmatic mukachotsa simatematiki ija ndi kukhala ndi mgwirizano onena kuti kodi ino ineyo ndikhala otsogolera wambuyo akhala ndani musangoti kakaka ngati ife kuchi- kuchipani cha dpp sitikufuna anthu akukakamira maudindo zotsatira zake muli bize kukhala maudindo simatematiki ikupitirirabe ku- kuchotsa mayina a chigawo chakummwera muli bize kuti ya- ya opposition ena ndiye asabwere adada chipani muli bize kuti peter mutharika afa lero chikhaniwa mulungu sanakuuzeni kuti peter mutharika afa lero iyayi peter mutharika zoti amwalira lero iyayi mwina nthawi yake sinakwane yomwalirayo mutamwalire ndinu before iye kumwalira tiyeni zimenezo tisiye muno kwa mulungu amene anatilenga ifeyo koma osachita kumapanga kuti tifuna uyu afe iyayi mulungu amene ndolakwika titilankhuleni ngati ife anthu okoma olengedwa ndi mulungu amene tiyeni talole a udf ndi anthu talole achina ras chikomeni ndi anthu talole ena ndi ena azipani zina achina kabambe achina mbewe achina aford onsewo ndi anthu tiyendere limodzi ulendowu tichotse simatematiki mboma tikachotsa simatematiki mboma tilimbane tsopano ndi manual ikatheka manual ija kuti tikhala tikuvota mwa manual titilimbane tsopano kumemeza misonkhano mwa anthu kumawauza choonadi tete tigwirizaneni tiyendere limodzi zodana zija tizitaye tipange za ubale watsopano cholinga tigonjetse chikangawa amene uyuyu lero muli bize kuti ayi a peter mutharika sayenda ayende kasane ndi anthu zazii chimene chamba chenicheni chimene
Mzinda wa Lilongwetu wamangidwa, misewu yamangidwa yokongola. M1 panopa ili mkati kuli machine akugaya kumenekoko. 5 years ya chani? 5 years ya chani? Ah, simudzabweranso kukuwawa kunja kwa boma maganizo opposition ikhala yokoma Eh, muzidzagawana maganizo muzidzagawana chuma cha dziko Achina Chakwera achina onenera vive ni mu parliament. Mwano chabe muli kunja kwa boma mungalowenso mboma. Chakwera kuti satuluka chifukwa ali mboma. Chilichonse chisankho ayendetsenso ndiwo a boma. Adziyendetsera chisankho. Akatenganso mwana wa John Tembo ndiye ayendetse chisankho. Adziyendetsera okha. Ofesinso asamutsa okha akayika kucha. Akongeresi. Ayinyamula. chisankho ayendetsa okha Mtalimanja ndi wa kongeresi abambo ake adali president wa mcp ayendetsa okha chisankho chisankho chake chiti chimene mungawine choyendetsa mcp yo a mcp adziyendetsera chisankho cha ulendo uno MEC yonse ili m'manja mwa kongeresi ayendetsa okha chisankho ndi angaluze kuti chisankho ayendetse ndiwo akakuwinitsani pake pati mpati pamene akakuwinitsani zatha pamene pachapo
Pitala ndi nkhani zina kolo. Mwa iye muli utsogoleri, mwa iye muli chikondi. Mayone. Anthu ambali mwake mwa iye ndi amene amakhala ngati akumsokoneza nzeru iyeyo, kumakhala ngati munthu ndi woyipa mtima kapena ngati mwina akakuba boma chiyendera kuba. Pamene anthu amene amaba aja ndi amene anathawa kupita ku MCP aja. Achokamo okha. Oyipa amathawa yekhatu mudziona zinthu zija. Pitala yemwe nkhope imene imene usonyeza kuti uyu uyu sangamabe, sangalowe mboma kumakaba. Iyeyi koma kuona kuti kuti dziko la Malawi chifukwa tipange ndi chani? A B C D. A B C D. Osati kuti uyu angamabe mwini uja kuti akabe ayi. Ah inu mwana wake kuti. Ana aja eti nga azichepetse kwambiri. Ngati afuna atakhala president ku dziko la Malawi kuchako. Afunika azichepetse. koma akangotengera phuma ndi phuma kuti ayi ifeyo timapanda kukhalira ayi ifeyi ndi ife ndi ife ife ndi ife uyu awagaya uyu mterayi mtera uyu awagaya ndikuti live live mama muzandivomeza mawu angawo musunge mawu angawo namba langaso ndi yomweyo mudzaisunge muzandivomeza kuti atawo anayankhula zinthuzo uyu pitala kumudzama mudziwa ndi ana omwe mandimva izi chifukwa choti atawawa ine chakudya sichimasowa inde zina zimasowa nangani muka munthu wakumudzi mumuuze za msewu njinga kabaza alibe galimoto alibe mudzikamuuza za msewu wagona njala three days za msewu anena kuti chani palibe pamene atawa chimanga eti eyi bata iwe samala kwambiri mwabwera nazo mchenga ikunyung'unya tsiku lililonse chakwera mumumva kuwawa mbakana 23 uwo chisankho ayendetse ndi mtalimanja wa mcp omwe mukayiona kupita ku lilongwe nkuthidzimulani ukapanga mademo kuthibulani kankhanthani mcp sikulola zoti mukachiteso mademo ayi. ngati ife timachita mademo idatha nthawi yoti mudzachita mademo ngopita ku lilongwe nutenga mitengo ndikukolerani

ine chimene ndikuona ine chakwera ali ndi target target ya chakwera nde ndi kale chikakamira chimachini chimenechi chimachini chimenechi chikufuna chiza- chiza- chizauze mtundu wa malawi kuti lazarus chakwera ndi amene wawina akazapanga zimenezo nde akufuna azatuluze masoja azakhale pena paliponse apolisi masoja kuti wina aliyense akazangoyerekeza kuphupa azathane naye chakwera ziko lija akufuna atengere mphamvu ngati simukuziwa zimenezozo nde muziziwa mamva sikuti iye uja kuti angawine iyayi Che- chifukwa ye- amene ujaye payekha akuziwa kuti sangawine koma ziko lija akufuna atengere mphamvu mufune musafune muzakakamizidwa kuti pakana mukonde chakwera basi Mwayo- mwayiona imeneyo nde machiniwo musamale nawo pali kusiyana kwakulu kwambiri kumalawi ku atsogoleri ena aja ndi Peter ujayo ulo maonekedwe a ulemu ulo senze kuti uyu ndi president atoka president Peter uja kungomuimikapo ena kuwaimikapo amati kuti uyu mwa uyuyu muli utsogoleri uyuyu mpresident wa ulemu mwayiona imeneje president sangapita umapanga press ups ati kuti aonesa ati yada akadali ndi mphamvu iwe anthu afuna zakudya atu anthu afuna fertilizer ukabwesa fertilizer ndeti anthu akukolola ayi wase ititi imene ife Peter na imweyo mene momwe amwene muli tsogo- umo muli utsogoleri ndi mulungu amene asunga ndi moyo ndithu ndipo amene iye akhala ndi moyo ndithu mpaka na amene iye ndithu muona ndi zozizwitsazo mulungu amagwiritsa ntchito zimene muziona ndi zopanda ntchitozo zimene mulungu amagwiritsa ntchito cholinga kuti mulungu ukulu wake utani uoneke ndipo Peter ujayo amene uja alamulira amene ujayo kodi kunali goliyati anali ovuta kwambiri anthu amati amamuopa komano anagonja ndi mwana Eh? Mwana amene simukembeza anthu amene samakembekezeraso chifukwa cha mphamvu ya Mulungu inakudutsa mwa iye ujayo mpaka anagonjetsa Goliati. Apapaso Mulungu ali mwa Peteryo. Inu Peter munyoze mutani kamutani kamuda nyozani mmene munganyozere. Mujambuleni mmene mungajambulire. Koma iyeyo anthu akumkonda chifukwa chani? Mwa iye muli utsogoleri, mwa iye muli chikondi. enawa ndi amphamvudi situkana ndi amphamvu koma iwo alibe chikondi anali amphawi umphawi munthu akhala mphawi eti sageza munthu wina wake akhala pambutiko peza bwino ayi ndipo muzaona ana chimwendo banda aja ana ya chakwera aja anthu anali pa mavuto akulu kwambiri anangoti eh tazipeza izi tidye tokha ndimene apangiramo ndife chifuasa zangati amene aja panopo sitikuyesera ayi panopo tikupanga eh taziona zoyesa sikuyesa kumapha manja hayi tese awa hayi tese awa nthawi yokutha zinthu dziko lupita pansi inu malawi watha tifati mupangise build popo wayoona imeneja palibe zonena kuti apatu wakula watani ife situpanga zimenezo ne wallahili ktv ndizangopempha apolisi a dziko lino muzaonesese chonde kuti muzagwire ntchito yolondola kuteteza anthu a zipani zosiyanasiyana kuti chisankho chisazaberedwe ndipo chizagwire ntchito molondola komanso ndipempha a Kabambe tengani anthu anu onse Atupele Muluzi tengani anthu anu onse mugwire ntchito ndi chipani cha dpp kuti muchose mcp Chigawo chapakati kuli mnyamata uyu Kabambe akugwira ntchito kumenyera ufulu wa Malawi kuyesesa kuti chipani cha mcp chipitedi Atupele Muluzi a Chihana zichepeseni kagwireni ntchito ndi munthu wamkulu a Kabambe gwirani ntchito ndi a Peter Muthalika muzimise moto omwe anayasa malemu Saulos Chilima pamozi ndi a Chakwera akuluakulu ndi dambo mozimira moto amalawi ife mozimira moto mwathu ndi adad ndipo adad ndi chiombolo cha ife adad ndiye chiombolo cha ife amalawi tiyeni tizimitse moto umene anayatsa chilimawo mayi joyce bandawo achakwerayo amalawi panopa akuvutika tiyeni tigwiraneni manja kuti tichotse chipani chankhanzachi.